Moni abale ndi alongo kuchokera kuno ku ofesi ya zofalitsa uthenga mu Archdiocese ya Lilongwe kudzera pano pa Radio Alinafe. Mmene tadutsa chaka cha 2025 tsopano Mulungu watilola kuti tilowe nawo mu chaka cha 2026. Ndipo ndi chimwemwe chonse, Ambuye ndi wachifundo, watilola kuti tilowe nawo mu chaka chimenechi. Choyambirira, ndi kuthokoza Mulunguyo, kuti, Ambuye, zikomo, mwatilola kuti tifike pano. Tinadutsa mwina mu zowawa, ndi zina zoterozo, koma tonse lero, ngati tikuwonana, ndiye kuti Mulungu ndi wachifundo. Timuyamike Ambuye. Zikomo. Ndiye, mmene tikufuna tiyambe chaka chimenechi, tikuyamba motani? Poyambirira, ife kuno ku Radio Alinafe. Tikuthokoza. Archbishop wathu George Desmond Tambala amene ndithu akupereka sapoti yonse kwa ifeyo ndi ofesi yawo ino yonena kuti tithe kugwira nawo ntchito yothandiza kufalitsa uthenga wabwino wa Mulungu mu Archdayosizi yathu, mpingo wonse wa ku Malawi komanso pa dziko lonse lapansi. Ndipo tikuthokoza Auxiliary awo, Bishop Vincent Mwakhwawa ndi ena onse administration ya Archdayosizi ya Lilongwe chifukwa cha sapoti yonse imene tikulandira kuno ku Radio Alinafe. Tikuthokoza mpingo wonse wa Lilongwe, the Catholic Church, mpingo wakatolika muno mu Archdiocese komanso monga Radio Alinafe mukutimvera ambiri. Ambiri sakatolikanso, sakhristunso mwina koma mukutimvera ndi mukutipatsa support. Ife tikuthokoza kwambiri zimene mwakhala mukutichitira m'mbuyo monsemu. Eh, dzana lomweli nali nawo pa radio phone in program ndimamva konse kumene kumachokera ma calls osiyanasiyana kuti ei ndi uku komwe akumvera. So tikuyamika kwambiri support imene mmapereka ku eh, Radio Alinafe. Mmene tikufuna tiyambe chaka chimenechi, tikupemphanso magulu onsewa amene tatchula. Ife tikudziwa kale kuti monga kutunda kuno kwa Archdiocese uh, administration motsogozedwa ndi Archbishop Desmond Tambala akupereka kale support ndipo ali ndi mapulani ofunikira kwambiri oti tipite patsogolo, koma tikupemphanso nonsenu kuti mukhale nafe. Chachikulu chimene chikufunika ndi chani? choyambilira ndi chaka cha mawa chaka cha mawatu kuli zinthu zazikulu 2027 pamene radio alinafe ikhale ikukondwelera 25 years kapena kunena kuti silver jubilee nkaletu idayamba ee ndikale koma iyayi kwa ambiri mwina sikale ambiri tinali titabadwa nthawi imeneyoyo inayamba movutikira koma look now where we are onani mmene tilili tinayamba ena mwina amene munabwerako kuno munaona building ya radio alinafe tinayamba mu garage Koma panopa iye ndi ka structure kooneka bwino, nyumba ndithu ya munthu yooneka bwino. Koma tikufuna kuti tidutse pamenepa tipite patsogolo. Chachikulukulu si structure imene ndikunenayo, ndingofunira kuti takhala tikukula, kukula mwa njira yodabwitsa ndithu. Ndiye tikufuna kuti ntchito imene Radio Alinafe inakhazikitsidwira ipite patsogolo, kufalitsa uthenga wa Mulungu ponseponse kuchokera ku malo abwino komanso anthu ake amene akhala akutithandiza amene tikugwira nawo ntchito kunoko ku Radio Alinafe akhale motivated kuti tigwire bwino ntchito imeneyi yonena kuti ipite patsogolo ndithu konsekonse ngati chida cha Archdiocese ya Lilongwe. Ife tikufunirani nonse a, amene mukutimvera, mukutiwonerera pano, zabwino zonse mu chaka chimenechi cha 2026. Tiyeni tigwirane manja. Pakhala mapulogalamu ambirimbiri otithandizira kuti tiwone kuti 2027 tikondwerera bwanji chaka chimenechi. Koma mapulogalamu onsewa akhala akutipindulira tonsefe. Tiyeni tigwirane manja m'magulu osiyanasiyana. Komanso tikonza gulu lija timanena kuti Friends of Radio Alinafe, Abwenzi a Radio Alinafe. Tikufuna kuti amenewa ndithu tikhale nawo limodzi ndi staff ya kuno ku Radio Alinafe ndi iwowo ndi Archdiocese yonse ndiponso nonse amene mmakhala mukugwira nafe ntchito tikhalire limodzi kuti tikonzekere bwino chaka cha 2027 silver jubilee ya radio Alinafe. Ambuye akudalitseni nonse mu chaka cha nyowani cha 2027. Zikomo.